donc i bɛ kɛ dɔnbalafiliw ye dɛ donc ala kan'an kɛ dɔnbalafiliw ye hakilila an dɔnnen bɛ nin donc nin turunin de ye donc tanu dafalen bɛ subhanahu wa ta'ala ye donc sankolo kɔnɔna na ani dugukolo kɔnɔna na dɛ donc ani ɲɔgɔn cɛ an lamɛnbaaw fana an b'u bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani an ka fans bɛ diɲɛ fan o fan fɛ donc an ka foli bɛ ɲɛsinnen ka taa a bɛɛ lajɛlen ma n'ala ka jɛ inshallah baasi t'a la an ka emploi de temps an bɛ segin k'o fɔ tuguni pour que mɔgɔw ka faamuya c'est à dire ko le secret k'a sɔrɔ man di telefɔni na walima whatsapp kɔnɔna na maa caman ko de an sɔrɔ ka di dɛ jama de ka ca nka n tɛ fara ko la k'o bɛ nɔ bɔ ko la dɛ bamananw ko ten ko n tɛ taa yɔrɔ la k'o ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma dɛ c'est à dire n'a bɔra a n'i sɔrɔ yen nabila isa fana ko ten ko n'i da gosi ka caya donc ko da ko na yɛlɛ i ye dɛ o kɔrɔ de k'a fɔ i bɛ courage ta parce que jama ka ca donc dɔɔni donc ka kuma lasurunya emploi de temps ye mun ye an bɛ sɔrɔ wagati min kɔnɔna na ka précision waati précision c'est à dire n'i y'a kɔnkɔn dɔrɔn i bɛ sin k'an sɔrɔ ten an bɛn'o heure di mɔgɔw ma n'o bɔra la an bɛ sɔrɔ waati bɛɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ mais min préciselen don n'i ye da gosi dɔrɔn a bɛ sin ka yɛlɛ i ye donc an bɛn'o précision di o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ Mali heure jateminɛ ka taa mali midi n'i ye telefɔni lajɛ n'i y'a ye k'a fɔ telefɔni na midi sera ka bɔ midi la fo 17 heures donc le secret bɛ sɔrɔ n'i y'a weele telefɔni na a bɛ sɔrɔ n'i vocal sama a bɛ sɔrɔ donc ka kɔn o ɲɛ walima o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ telefɔni fana na mais o bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ walima i t'a sɔrɔ yen donc mais n'i kɔni nana i b'i ka vocal bila o mana kɛ heure o heure n'i nana foli kɛ i ka vocal bila a ka ca la fɛ an b'i jaabi ka kuma i fɛ donc i ka ci ye min ye an n'o kuma fɔ n'ala ka jɛ inshallah mais waati min préciselen don o de fɔlen filɛ nin ye n'ala ka jɛ donc le génie kayew b'i bolo bi dɛ bisimila an sigira bi ka bɛn araba ma le 2 mars 2022 ɲininkali min b'an bolo bi o de ka fɔ muso dɔ ko ko ale ka jateminɛ na ale yɛrɛ jateminɛ na k'a yɛrɛ k'a bɛna fɔ ale sɛtanɛ mɔgɔ ye dɔɔni a bɛ to ka sogo fɛn camanw na nka don min na n'a sogora cɛko la an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ n'a sogora don min k'a ye cɛko kɛ a cɛ a furukɛ bɛ se ka tile saba walima dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɛ a da tigɛlen don ale la a tɛ kuma ale fɛ bilen yɛrɛ donc ale kɔni kɔnɔna fililen don k'i k'a bilasira le secret baasi t'a la alhamdulilayi d'abord ala k'an kisi ka bɔ donc setanaw tɔɔrɔ ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn bɛ jinɛ setanaw ye donc u bɛ tiɲɛni kɛ tuma caman na nka a bɛɛ tɛ setanaw nɔ fana ye donc ko dɔw bɛ yen u ɲagaminen ɲɔgɔn na donc k'a sɔrɔ u tɛ kelen ye bamananw ko ten ko amadi jo tɛ ko dɔ la nka a tɛ dugu bɛɛ la kunbɔ baasi t'a la ko sogo sogo yɛrɛ ye mun ye sogo ka ca dɛ sogo kɔrɔ ka ca sogo ka girin wa diɲɛ yɛrɛ ye sunɔgɔ de ye c'est-à-dire an yɛrɛ filɛ nin cogo min na sisan an bɛ ka sunɔgɔ de donc ni ja binna mun na o y'o salen de ye c'est à dire saya de ye ɲɛnamaya ye balo o de ye sunɔgɔ ye i y'a faamuya nin ye kuma girimanba ye dɛ nka kuma t'o nɔfɛ fɔlɔ n bɛ tila ka na détail di bi ye mercredi ye bi ka girin wa bi ye dɔnnikɛlaw ka don de ye nka n bɛna fɛn fɔ dɔnnikɛlaw ye bi minnu sigilen b'a kunna olu b'a dɔn minnu sigilen t'a kun u n'a dɔn k'a fɔ ni kuma in ye kuma giriman ye dɛ n'ala ka jɛn inshallah donc komi anw tɛ mori ye kosɛbɛ o ma diya an ye an ma t'o fɛ kosɛbɛ ka ɲɛ n'an kun taar'o fɛ an kun b'a ye dɛ a kana siga o la dɛ i y'a faamuya donc bi araba de ye bi ye dɔnni yɛrɛ don ye fɔlɔ nka kuma tɛna ɲɛsin o bɛɛ ma bi n bɛna détail ba caman di mɔgɔw ma bi dugukolo kibaruya kan bi ni ala ka jɛn inshallah n bɛ n sɛbɛ ra bi dɛ awɔ donc sisan a ko ka sugo muso ka sugo komi an bɛ muso kuma de fɔ yan très généralement ka caya muso ka sugo yalima k'a fɔ k'a ni cɛ sera ɲɔgɔn ma donc cɛ bɛ dusukun kamikami muso in yɔrɔ f'a b'i da tigɛ ka bɔ a ma ko yala o bɛ kɔrɔ jumɛn di o tɛ wa donc o bɛ kɔrɔ mun di cɛ fan fɛ an bɛna tila k'o détail di nka n tɛna taa yen fɔlɔ muso yɛrɛ ka sogo mhm. k'a fɔ cɛ sera n ma walima n ye cɛko kɛ mhm. est ce que o bɛɛ kɔrɔ ye k'a fɔ ko sitana sira don wa a bɛɛ kɔrɔ t'o ye o kɔrɔw ka ca kosɛbɛ an bɛn'o de détail di pour que mɔgɔw k'o faamuya u kana musow ka sogo bɛɛ kɛ sitana sira ye nka a bɛɛ kɔrɔ tɛ o ye quoi d'abord sogo dɔ bɛ yen sogo suguya naani de bɛ sɔrɔ muso fan fɛ mun ni setana ta bɛ se ka y'a kɔnɔna na saba si tɛ setana ta ye donc an bɛna détail di d'abord sogokan dɔ bɛ na muso ma o sogokan an b'a fɔ o ma ko fama sogokan c'est-à-dire muso min bɛ yen n'a bɛ cɛko kɔnɔ déjà nka a farikolo famana cɛko ma donc a yɛrɛ farisogo ye cɛko réclamer a n'a hakili a dara a bɛ se ka sogo ka cɛko kɛ pour que a ka se ka libérer ka bɔ a hakili dominage min b'a hakili kan n'o ye cɛko nege ye pour que a bɛ se ka libérer ka bɔ o dominage kɔnɔna na cogo min na hakili bɛ se ka libérer cogoya min na ani ni ji cayara farisogo kɔnɔna na cɛkokɛbaliya jiw o bɛ se ka na ni bana caman ye muso fanfɛla la i n'a fɔ kɔnɔdimiw n'a ɲɔgɔnna kunberekurudimiw ni farifagaw donc pour que hadamaden dilannen bɛ cogo min naturellement pour que k'a tigi kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma n'a famana muso cɛko ma naturellement n'a y'a da a bɛ sogo ka cɛko kɛ vidange bɛ na a farikolo ma a n'a hakili ma k'a sɔrɔ setana sira tɛ i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye donc filanan an b'a fɔ o ma ko provocation de nege c'est à dire muso min bɛ yen n'a yɛrɛ ye nege waleya a yɛrɛ ni na a bɛ se ka sugu o ko in na k'a sɔrɔ setana sira tɛ o kɔrɔ ye di don dɔ rɔ i tora telefɔni dɔ kɔnɔ na ka taa ja dɔ lajɛ k'i concentrer o ja in kan ka mɛn o ja in kan fo i dara ka sunɔgɔ ni o hakilila in ye k'a sɔrɔ o kun ye ja ye mun ye cɛnimusoya ja ye e yɛrɛ fɛnɛ sugura cɛnimusoya la o kɔrɔ de k'a fɔ ko i dara ni mun ye i kɔnɔ ka sugu o ra quoi mais provocation de don e yɛrɛ de y'a waleya quoi o n'a ɲɔgɔnna i ni cɛ dɔ tora love kanw na negekanni cayara i tulo kɔrɔ dɛ f'i yɛrɛ commencera ka mun ye donc i dara i sugura cɛko la donc ninnu bɛɛ ye communication sira ni filɛli sira ye c'est à dire i yɛrɛ ɲɛ ka fɛn filɛtaw sira a bɛ fɔ o ma provocation e yɛrɛ ye mun waleya n'i y'i da e sunɔgɔra e so sogora mun ye cɛko ye donc o tɛ setanaw ta ye i y'a faamuya o ye provocation ta ye donc o ye filanan ye donc sabanan o ye muso yɛrɛ ka kibaruya c'est à dire sogokan ka sogo ka cɛko kɛ a bɛ kibaruya de di dɛ a bɛ se ka kibaruyaw fɛnɛ di k'a sɔrɔ setana sira tɛ nin fila si tɛ i yɛrɛ ka kunkan kibaruya a b'o di o kɔrɔ ye ka sogo ka cɛko kɛ i sogora ni cɛ mun ye cɛ suguya jumɛn don n'a bɛna kibaruya f'i ye sogo in a kɛra tile fɛ de wa walima a kɛra su fɛ o kɔrɔ k'a fɔ e sogolen k'a fɔ n dalen tile fɛ n sunɔgɔra ko tɛ dɛ walima n dalen sufɛ n sunɔgɔra ko tɛ dɛ n sunɔgɔra n sunɔgɔra tile fɛ ou bien n sunɔgɔra tile sufɛ o ko tɛ quoi c'est à dire k'i to sugu yɛrɛ kɔnɔna na ko in kɛra sogo ka réalisation na ko in kɛra waati jumɛn tilefɛla de kun don wa walima sufɛla de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan kelen filanan cɛ in mɔgɔ belebeleba de kun don wa walima mɔgɔ jalamani de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in mɔgɔ jamanjan de kun don wa walima mɔgɔ surumani de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in mɔgɔ jɛma de kun don wa walima mɔgɔ finman de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in tubabu de kun don wa walima farafin de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sogo in kɛra Europe de ou bien a kɛra Afrique de o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sogo in kɛra sanfɛ de wa walima a kɛra duguma de o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sanfɛ ye jumɛn ye ni a kɛra k'an to avion kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o a kɛra k'an to so kan o bɛ se ka kɛ o wala a kɛra k'an to yiri kan o bɛ se ka kɛ o walima a kɛra k'an to duguma fɛnɛ quoi donc o bɛɛ bɛ kibaruya dɔ de d'i ma donc i ka ɲɛnamaya kan quoi donc sogo in na darageli kɛr'a la wa walima o ma k'a ra parce que sogo kɛli sogo ra sira fila de don ka sin ka suwa ka ten i bɛ jaabi bira i bɛ sin ka bɔ a kalama k'a fɔ cɛ dɔ b'i disi la a bɛ ka tɛmɛ n'i ye dɛ donc cɛ in a ma fɛnkɛ ma kɛ quoi c'est-à-dire darageli ma k'a ra quoi kuma ma minɛ k'a fɔ jalaw kɛra f'a ye ɲɔgɔn faamuya ka rapport kɛ o dɔ ta ye o cogoya ye mais dɔ ta o bɛ k'a ra quoi communication yɛrɛ de bɛ kɛ rendez-vous bɛ kɛ bon a bɛ to kumaw na fo a bɛ taa ko kɛ o bɛɛ bɛ kibaruya dɔ de di sogokan in kɔnɔna na est ce que i y'a faamuya voilà donc sogo n y'a kɛ ni cɛ mun ye n dɔnbaga don wa ɔhɔn o bɛ kibaruya dɔ de di i ka ɲɛnamaya la n maloma ɲɔgɔn yɛrɛ fana de don o fana bɛ kibaruya dɔ de di est-ce que i y'a faamuya voilà donc sisan sogo sogo bɛ kibaruya di muso ka kunkan k'a sɔrɔ sitana sira tɛ ni sogo cogoya ninnu na quoi est-ce que i y'a faamuya k'a sɔrɔ sitana sira tɛ i n'a fɔ an ye fila min fɔ k'a sɔrɔ o si fana tɛ donc o tɛ sabanan ye donc naaninan o ye sitanaw ka sira ye o fana bɛ yen o bɛ kɛ sitanaw ka sira muso bɛ sugo ka rapport kɛ k'a dɔn a bɛ rapport kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a rapport kɛcogoya o fana de b'a jira k'a fɔ ninnu nin ta in kɛcogoya in nin ye sitana sira de ye i n'a fɔ sitanaw ta baara n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn sitanaw ta baara kelen dɔrɔn de n'a détail dira a bɛ faamuya quoi mais saba tɔ bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ concerné i yɛrɛ ka provocation i farikolo ka fama ani i ka kibaruya sogo bɛ kibaruya mun di donc i ma mun ni sitana sira yɛrɛ fana donc o tɛ kelen ye quoi donc sisan an tɛ sitana sira in détail de komi o de kuma cayalen don an t'o détail di wala basi t'a la donc sisan sitana sira o détail o kɔrɔ de k'a fɔ ni muso bɛ sogo kuma bɛɛ cɛ ra sogo in fana a bɛ na don précisé de c'est-à-dire semaine in kɔnɔna n'a sɔrɔ tile a bɛ na don mun kɔnɔna na hali n'i ye sogo ko tan de kɛ don fila ou bien don saba bɛ yen a tɛ b'o don fila dɔ la ou bien saba dɔ la kelen kɔnɔna na parce que sitanaw dɔnnikɛlaw de u bɛ ka don choisi quoi u tɛ sɔn u tɛ rapport kɛ n'e ye kuma bɛɛ quoi u t'u kun fɛ quoi voilà donc u tɛ rapport kɛ kuma bɛɛ quoi donc u ka rapport u b'a sigi donw de b'a la quoi c'est à dire e mana sugo cogo cogo don dɔw bɛ yen a tɛ bɔ o don kɔnɔna na quoi donc sitanaw ta taamasiyɛn fɔlɔ o ye o ye filanan. ɛɛ i b'a sɔrɔ sisan o sitana ni sitana de don toujours i bɛ sogo ni cɛ mun ye Awɔ. a bɛ kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ mun ye i ka maloma ɲɔgɔn ye c'est à dire e e- diɲɛ kɔnɔ cɛnimusoya tɛ se ka don e ni mun cɛ fiyewu Awɔ. hali a kuma tɛ se ka mɛn Awɔ. donc u ta bɛ k'o ye très généralement donc ka caya i y'a faamuya u ta taamasiyɛn sabanan u ka rapport kɛ cogoya la a tɛ kɛ sutura kɔnɔna na c'est à dire i b'a sɔrɔ u bɛ rapport kɛ kɛnɛma walima sugu daw la walima o n'a ɲɔgɔnna c'est à dire rapport kɛ cogoya la a tɛ kɛ ni sutura kɔnɔna cɛw b'u ta kɛ cogoya min na a sutura man ca donc a kɔnɔna na quoi i y'a faamuya voilà donc u ka rapport eh, taamasiyɛn wɛrɛ la eh, i b'a sɔrɔ sisan e bɛ cɛ fɛ cogo min na u b'a d'i ma ten misaliya la sisan n'a y'a sɔrɔ cɛ sima de ka di e ye n'a b'a fɛ ka cɛ dɔ utiliser n'i ye sogo la quoi a b'a kɛ cɛ cɛ mun na si ka ca misaliya la sisan ni cɛ disi sima de ka di e ye sisan n'a bɛna sogo kɛ n'i ye n'a b'a fɛ k'i utiliser sogo la a bɛ cɛ utiliser cɛ mun na si bɛ kɛ i b'a sɔrɔ siba bɛ k'a farikolo kɔnɔna na i b'a sɔrɔ e yɛrɛ dancogoya la rapport la ni cɛ ye o de ka di donc e ye quoi i yɛrɛ ka goût a b'a k'o de ye quoi donc a ka taamasiyɛn dɔ fana bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ sexe suguya mun ka di i ye misaliya la belebeleba de ka d'i ye i b'a sɔrɔ toujours n'i bɛ rapport kɛ ni cɛ mun ye i b'a sɔrɔ a sexe bɛ e yɛrɛ bɛ sexe fɛ cogoya mun na a bonya walima a janya a b'a d'i ma donc ten de i y'a faamuya voilà donc setana yɛrɛ fɛnɛ silamɛw bɛ se ka yara kafirilamaw bɛ se ka yara donc setana kafiri don setana silamɛ don an t'o détail dɛ mais o bɛ dɔn u ka position kɛcogoya la c'est à dire a bɛ rapport kɛ ni position mun ye quoi position dɔw bɛ yen n'a b'o kɛ o b'a yira ko setana kafiri yɛrɛ de don donc position dɔw bɛ yen n'a b'o kɛ o b'a yira setana silamɛ de don mais a bɛ to ka tiɲɛni k'a sen fɛ quoi i n'a fɔ an bɛɛ bɛ jurumu kɛ donc cogoya mun na quoi est ce que i y'a faamuya donc setanaw ta a taamasiyɛn o ye nin ye donc ka a dafa u bɛ rapport kɛ n'i ye k'a sɔrɔ ji tɛ na i la u bɛ rapport kɛ n'i ye ji bɛ n'i la fɛnɛ o kɔrɔ ye di souvent sɛtanaw filɛ nin ye fɛn sanimaw de don quoi u ka sani quoi o de kama u tɛ ye ɲɛ na o de kama ɲɛ ninnu t'u ye quoi donc n'a b'a fɛ k'i ni dama utiliser don mun na ni ni ye fɛn sanima de ye nɔgɔlenya tɛ ni na quoi ni ye fɛn sanima de ye donc n'a b'a fɛ k'i ni dama utiliser don mun na a bɛ ni utiliser o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ rapport kɛ sogo la sentiment bɛ na i ma i bɛ diya sɔrɔ rapport la mais ji tɛ na i ma cela veut dire k'a y'i ni dɔrɔn de utiliser mais a ma maga farikolo la quoi donc n'a ko ɔhɔn bi ta n bɛ bɔra totalité yɛrɛ de ta bi dɛ a bɛ farisogo utiliser ka tila ka ni fara a kan donc n'a y'o ta ɲɔgɔn fɛ sen mun na i b'a ye k'a fɔ ji bɛ na i ma c'est à dire n'i wulila i b'a sɔrɔ i bɔnna yɛrɛ i n'a fɔ i bɛ deli ka bɔn cɛko kɔnɔna na donc cogoya mun na quoi donc mɔgɔw k'a faamuya setanaw baara mais a bɛɛ tɛ setanaw ye très généralement ka caya donc muso jumɛn de bɛ se k'a confirmer k'a fɔ k'ale ta ye setana ye an bɔra ka taamasiyɛn mun fɔ o ye nin ye ni ni taamasiyɛn ninnu bɛ muso min na i bɛ se k'a fɔ k'i ta ye sɛtanaw ye parce que kuma dɔw la muso dɔ i b'a sɔrɔ n'a b'a rapport kɛ sugo la a tɛ diya sɔrɔ mais n'a b'a rapport kɛ a bɛ diya sɔrɔ mais n'a b'a rapport kɛ réalité la a tɛ diya sɔrɔ donc dɔw b'a fɔ k'o ye sɛtanako de ye si si a dɔw bɛ se ka k'o ye nka dɔw tɛ o ye quoi dɔw sɛtana sira fɛ dɔw bɛ yen n'u b'a rapport kɛ sugo la u bɛ diya sɔrɔ mais n'u b'a kɛ réalité la u tɛ diya sɔrɔ Sɛtana sira fɛ a bɛ se ka k'o ye kuma dɔw la mais kuma dɔw la a tɛ k'o ye fana donc an t'o point in turu an t'o turu quoi an bɔra ka mun fɔ sisan nin y'a sɛtana siraw de ye très généralement donc ka caya quoi donc sisan ni ko sisan ko an bɛ dɛmɛ jumɛn di a tigi ma pour que a ni cɛ bɛ se ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma nin na nka cɛ bɛ ka kɛ kun mun na an bɛna sɔrɔ k'o kibaruya fɔ a ye détail caman bɛ nin kɔnɔna na mais an tɛna o bɛɛ détail di parce que an ko muso ka kibaruya ni cɛ jamanjan don o bɛ kuma dɔ de fɔ ni cɛ surumani don o bɛ kuma dɔ yɔrɔ ni cɛ finman don nin bɛɛ bɛ kuma dɔ de fɔ waati t'an permettre ka nin bɛɛ détail di nka an bɛna solution de di sisan ka sɔrɔ ka don gundo dɔ kɔnɔ k'o jira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sugo mun filɛ nin ye diyagoya mɔgɔ bɛ sugo kan adamaden dancogo yɛrɛ a bɛ sugo kan diɲɛ yɛrɛ dilancogo de bɛ adamaden sugo kan ni kun mun ye an bɛ sɔrɔ ka n'o jaabi di pour que cɛw ka hakili sɔrɔ u kana da bi u kana taa bin musow kan k'a kɛ i n'a fɔ u se b'a la k'a sɔrɔ u se t'a la quoi i y'a faamuya voilà donc muso bɛ jumɛn de kɛ solution fɔlɔ la ni i bɛ sugo k'a fɔ cɛ bɛ s'i ma jamais au grand jamais kana sɔn i cɛ ka bɔ a kalama hali n'a kɛra bananama de ye i ra ka kɛ sisan sira bananama de ye i ra a yira cɛ la dɔrɔn k'a fɔ i man kɛnɛ o bɛ kunkolodimi bila n na u bɛ nin gɛnna u bɛ nin gɛnna kunkolodimi ko in fana bɛ yen u ma sɔn ka don o kɔnɔna na quoi u malo ka dɔgɔ kana taa an da don o kuma na quoi i y'a faamuya sinon kunkolodimi ko bɛ yen a ko kɔnɔna na ma sɔn ka don o ko kɔnɔ ma sɔn ka don o yɔrɔ kɔnɔ n y'o to yen donc i b'o i bɛna n'o sira de ye u bɛ kunkolodimi bila n na u bɛ ka nin gɛnna u bɛ ka nin gɛnna mais tiɲɛ na mm. n tɛ sugo cɛ ko la i b'o fɔ cɛ ye quoi pour que cɛ kan'a dɔn fiyewu k'a fɔ k'ale muso bɛ sugo mm-hmm. cɛ ko la quoi a kan'a dɔn yɛrɛ de quoi awɔ i b'a dogo yɛrɛ de kan'a fɔ hali n'a y'i nɛgɛn mm. hali ni fura hali n'u taara n'i ye furakɛlikɛla fɛ yen mm. i yɛrɛ kelen ni furakɛlikɛla de bɛ se ka kuma in fɔ mais ni cɛ kɔni bɛ yen walima a tulo bɛ se ka kuma in mɛn kan'a fɔ a dogo kɔlikɔli a fɔ cɛ ye tiɲɛ na o kɔni bɛ ko bɛ kɛ n na dɛ nka ne tɛ sugo cɛ ko la hali ni o yɔrɔnin bɛɛ n'i tilala n'i da sisan n'i sunɔgɔra sisan kan'a fɔ donc i i ko in sécurité yɛrɛ de y'o ye c'est à dire i ka lakana ani i ka bonya c'est à dire ani kanu kanu kanu kanu de kana cɛn ni cɛ cɛ mun b'a cɛn ja n'i bɛ to k'a fɔ cɛ ye k'i bɛ sugo cɛ ko la o de b'a cɛn ja voilà o de b'a cɛn ja. donc i kan'o fɔ quoi maa si kan'i bila i k'o fɔ cɛ fa cɛ fa y'a wele o k'a na kuma ɲɛfɔ yan kan'a fɔ cɛ ba y'a wele o kan'a fɔ e yɛrɛ fa y'a wele o k'a sɔrɔ e cɛ kɔni bɛ kɛnɛ in kan kan'a fɔ quoi walima kan'a fɔ mɔgɔ ye mun b'a se ka kuma in lase i cɛ ma kan'a to a ka bɔ a kalama ka k'a dɔn k'a fɔ cɛ k'a bila a kun parce que olu ye psychologie siraw de ye cɛ k'a bila a kunkolo la k'a fɔ k'ale muso tɛ a n'a ka setana ko in bɛ a tɛ sogo cɛko kɔnda o idéologie dɛ o de o clé in c'est à dire o sɔgɔ cɛ kunkolo kɔnɔna na quoi maa si kan'i b'o kan o de ye ko in solution yɛrɛ ye i y'a faamuya parce que mun na cɛ bɛ ban ka kuma muso in fɛ o de ye yan ye i y'a faamuya o yɔrɔ de ye yan ye a b'i ban ka kuma fɛ kun jumɛn na kun in de ye nin ye parce que a ti bɛn cɛ si ma. mun b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ wɛrɛ bɛ ka s'ale muso ma ka tila ka jɛ ni o ye o ti bɛn cɛ si ma voilà cɛ malo mana dɔgɔya cogo cogo walima mana kɛ dayisu ye cogo cogo i n'a fɔ silamɛw b'a fɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ cɛ wɛrɛ bɛ ka s'ale muso ma a k'o dɔn ka tila ka jɛ ni o ye o ti bɛn a ma fiyewu voilà donc cɛ b'i da tig'a ra kun jumɛn na komi ko in bɛ ka kɛ sebaaya dɔ de kɔnɔ mun dɔnniya tɛ cɛ in bolo nka a dusukun b'a kɔn c'est à dire a b'a kalama k'a fɔ cɛ dɔ bɛ ka s'ale muso ma mais sebaaya jumɛn kɔnɔ dans un autre monde c'est à dire diɲɛ wɛrɛ sebaaya kɔnɔna na o ye sunɔgɔ in de ye quoi n'a kun bɛ se ka n'a sɔrɔ a sebaaya kun b'ale bolo a b'a ban pewu de mais komi a bɛ ka kɛ cogoya ra mun sebaaya t'ale tigɛ kɔnɔ donc a yɛrɛ dusukun ka muso in kɔn o bɛ k'ale ma wajibi de ye i y'a faamuya donc dusukun k'a kɔn i ka tila k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ o tigi fɛ ten o ka gɛlɛn donc finalement farikolo b'a waleya quoi a bɛ se ka tile saba ta a tɛ kuma muso in fɛ bilen walima ka taa fo dɔgɔkun kelen na parce que adamaden bɛ ɲinɛ quoi yanni a ko in ka taa ka bɔ donc a hakili kɔnɔna na i y'a faamuya donc cɛ bɛ k'a kɛ ka da nin kun in de kan surtout ni setana ninnu b'a fɛ ka cɛ in tɔ lafutinɛ o setana kelenw tila ka na cɛ in utiliser u bɛn'a fɔ a tulo kɔrɔ walima a kunkolo kɔnɔna na ee bɛrɛ t'e bolo a bɛ to ka sogo min na ee o ye jamanjanba de ye donc ka to sunɔgɔ ra a n'o karilen ɲɔgɔn na sogo ra o ye ko d'a kan hmm, e ma dilan in a dilan in bɛɛ kun fan bɛ jira e tɛ se ka nin bɛɛ ji d'a ma o b'a sɔrɔ jamanjanba b'o bolo belebeleba b'o bolo fitini b'e bolo donc a b'i lasu quoi walima a k'a fɔ e ka rapport tɛ tɛmɛ miniti fila kan sunɔgɔ kɔnɔna na a bɛ se ka heure fila kɛ ni nin ye nin bɛ ka nin bɛ ka nin bɛ ka fɛn e kɔni bɛ tɔ de kan donc a b'i lafutinɛ quoi i m'a faamuya ka na don i kɔnɔ k'i lafutinɛ walima e finnen don sisan i cɛ man ɲi kosɛbɛ han i b'a sɔrɔ ale bɛ ɛɛ fɛn cɛ ɲuman ninnu tɔgɔ ye di palmer ninnu ni fɛn beau garçon ninnu ani n m'a dɔn ko buskape wa jumɛn tiktok cɛ cɛ ɲuman ninnu voilà donc a bɛna olu bɛɛ imaginer cɛ kunkolo la quoi i ma n yala n'a donna tiktok kɔnɔ a bɛ da ni cɛ in lajɛ a bɛ se ka kɛ a tun bɛ ka sugu min na nin ɲɔgɔnna cɛ cɛ ɲuman de don bon e cɛ man ɲi kosɛbɛ e yɛrɛ fin don jɛlen don fana donc a b'i lafutinɛ finalement ko o de don fana mun fɛntigiya tɛ e bolo i se t'a ra donc a b'i lafutinɛ finalement i bɛ cɛ muso kɛlɛ k'a sɔrɔ i bɛ ka kɛlɛ fu la quoi voilà i bɛ ka kɛlɛ fu la mais i kɔnɔ quoi donc farikolo de b'o waleya quoi donc farikolo b'a waleyali mun kɛ o de ye a b'i da tigɛ ka bɔ muso ma tile kelen tile fila tile saba kuma dɔ la fo une semaine kɔnɔna na donc a kuma lasurunya musow aw fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ aw ni sitanaw ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔn ye ko sitanaw bɛ aw bɛ sogo rapport la ni sitana sira ta ye que ça soit sitana sira don o sitana sira tɛ o kan'a dɔn fiyew a solution kana bɔ kana kana to fiyew i cɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ i bɛ sogo cɛ kura o yɔrɔ kɔni o sɔgɔ a ɲɛ dɔn pewu o de b'a hakili sigi sinon n'a ko wulila ni cɛ ko k'a bɛ yafa cogo o cogo a tɛ se parce que n'a hakili jiginna ko yɔrɔ o b'a pousser fo finalement ko in a bɛ taa laban a caman bɛ dabila u ka furu ninnu bɛ dabila nin de kama sinon sisan muso ninnu u tɛ muruturu mɔgɔ la u t'i fa u tɛ foyi k'i ra mais n'a ɲɔgɔnna kow de bɛ na cɛ dusukun tɛ se ka supporter quoi donc cɛ bɛ sigi ka konin fitinin dɔ de kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn a b'a fɔ ko muso ma taa so parce que a bɛ fɛ ka muso in bɔ a ɲɛ kɔrɔ yɛrɛ de quoi donc n'o fɛn fitinin kɛra dɔrɔn a b'a fɔ muso ma taa so o la a b'an balimamuso minnu na u kana to jamais au grand jamais cɛ ka bɔ a kalama hali na sisan sisan sisan sisan a y'i kunu e sugura dɛ n'a ko a kɛra cogo di. k'e sugura sisan a ma sugu ne tɛ sugu ee ka sugu kabini ala ka ne da ne yɛrɛ ka sugu ne hakili b'a ra a kɛra siɲɛ fila de a siɲɛ fila la e yɛrɛ de kun don ne ne tun bɛ ka taa an taara babenba ra bon a bɔra an taara an taara chambre ta i b'a dɔn o don rapport diyara n'o tɛ ne ma deli ka sugu c'est-à-dire n'i bɛ sogo in fɔ pour que a ka dɔn k'a fɔ i bɛ sogo n'i ma ɲɛ sogo in fɔli kɔ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de kun don i ka hɛrɛ b'o de la donc o de y'a solution ye mun bɛ di musolakaw ma a bɛ ka kɛ muso minnu na u ka kuma baro bɔlen u k'a dabila u cɛw fan fɛ pewu i ni furakɛlikɛla cɛ i bɛ se ka kuma in fɔ hali i cɛ taalen fura ɲini i ye ka n'o furakɛ ka n'a fɔ furakɛ n'i y'a fɔ furakɛlikɛla ɲɛ na i b'a fɔ a ye bon ne bɛ sogo pour que u ka fura u ka se ka fura in sɔrɔ sogo fura in sɔrɔ ka d'i ma mais kan'a fɔ n cɛ ye ko n bɛ sogo cɛ kura dɛ mais fura ninnu diya dɔrɔn i y'a faamuya voilà furaw bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bolo n'ala ka jɛ inshala contre satan an b'a d'i ma anw t'a fɔ k'an bɛ sitanaw gɛn ka b'i kɔ dɛ nka fɛn min ye cɛnimusoya sogo kɔni ye o bɛ bɔ i n'a cɛ awɔ n m'a fɔ a bɛ bɔ i kɔ dɛ mais a kɔni i kɔni tɛ sɔn ka na cɛko ni musoya ko la bilen n b'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten ni ala ka jɛ inshala yiri de don mun bɛ di a tigi b'a ko safinɛ fɛnɛ de b'a la a b'a n'a safinɛ ko ɲɔgɔn fɛ a bɛ yiri in ko a bɛ a bɛ safinɛ fɛnɛ ko a ka ca fɛ cɛnimusoya sogo kɔni o ye bɔlen i fan fɛ n'ala ka jɛ inshala donc ka kuma la sur les jeunes il faut que cɛlakaw k'a faamuya u ka musow to pɛ nin na an bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔna na mun contrôle tɛ dɔn ka sin bolo n y'o f'i ye n ko araba ko man ɲi bi dɛ n bɛna o de walanwalan c'est à dire diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye sunɔgɔ de ye an bɛ ka sunɔgɔ de donc n'an bɛ sunɔgɔ an bɛ sogo de wajibi ye c'est à dire a bɛ n'a fɔ an bɛ sunɔgɔ la déjà an filɛ nin nin vie nin monde mun na a bɛ fɔ nin de ma sogo nin tɛ monde ye quoi nin tɛ vie yɛrɛ ye quoi vie réelle tɛ nin ye quoi vie réelle yɛrɛ tɛ nin ye quoi a bɛ fɔ nin de ma sogo donc vie réelle o de saya ye bon pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya komi adamaden hakili ka dɔgɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya ala b'a fɔ aw ye ko yan de vie ye donc saya k'o ye lahara ye i y'a faamuya mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ rɔ ala b'a f'i ye ko ko vie cɛnma vie vie cɛn ɲɛnɛmaya cɛn cɛn cɛn ɲɛnɛmaya o tɛ diɲɛ ye o de lahara ye donc mɔgɔw tun bɛ yen de cɛn cɛn ɲɛnɛmaya yɛrɛ adamadenw bɔra yen de ka sɔrɔ ka na sogo ra an filɛ nin ye mun na sisan nin ye sunɔgɔ de ye an bɛ sunɔgɔ mun don an bɛ ka an bɛ ka an bɛ ka sogo de est ce que i y'a faamuya sunɔgɔ mun don an bɛ sunɔgɔ de la ka sɔrɔ ka sogo donc an bɛ mun kɛ n'an b'a fɔ o ma sunɔgɔ o tɛ sunɔgɔ ye o ye lafiya de ye farikolo bɛ se ka lafiya cogoya min na o de ko ala b'a fɔ kuran na ko k'ale sunɔgɔ kɛ lafiyalan ye mɔgɔw ye dɛ c'est à dire mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw bɛ ka sogo kaban an filɛ nin ye waati min na i ko sisan an bɛ ka sunɔgɔ wa an bɛ sogow fɛnɛ la mais an ka nin sunɔgɔ in o ye lafiya de an b'o de kɛ pour que an ka lafiya sinon an bɛ sunɔgɔ la quoi an bɛ sogo la et puis ni minnu sara o de o de o de o ja bin ne o la o y'o kunnen de c'est à dire ni minnu sara o ja bin ne o la i b'o dɔn cogo di diɲɛ sufɛla de voilà n m'a fɔ n ko détail caman de bi yan diɲɛ tɛ tilefɛla ye quoi diɲɛ yɛrɛ ye sufɛla de ye dibi de don i b'o dɔn cogoya jumɛn na ni tilegan dere de fɛ n'i ye so datugu k'a finɛtiri bɛɛ datugu ka fɛn bɛɛ datugu dibi bɛ sin ka na ten cɛn wa nkalon ɔ dibi bɔra min dibi donc n'an y'o n'an ko k'an b'o détecter o n'a fɔ ko naturel yɛrɛ ye o de ye voilà a tun bɛ ten a tun bɛ ten de voilà y'a faamuya donc dibi o kɔrɔ de k'a fɔ dibi dibi ma bɔ yɔrɔ la quoi dibi yɛrɛ de bɛ yen diɲɛ yɛrɛ de dibi ye n'i ye yelen bɛɛ minɛ dɔrɔn a dilanna cogoya min na a bɛ kɛ ten de o de ye dibi ye donc cela veut dire que su tɛ ko quoi su tɛ ko. i b'a faamuya kabini ala ye diɲɛ da su kolen de don diɲɛ yɛrɛ sufɛla de bon tile de bɛ na pour que mɔgɔw bɛ se ka yeli kɛ ani k'an ka makow dilan quoi ni tile taara a bɛ na a dancogo kɔrɔ la quoi est-ce que y'a faamuya donc diɲɛ sufɛla de ye tilefɛla t'a ra o de kama n'i ye finɛtiriw ni fɛnw bɛɛ datugu dibi bɛ sin ka na k'a sɔrɔ tile bɛ yen cela veut dire que dibi bɛ yen ka kɔrɔ quoi mais ka dibi to yen e ka na ni yeelen ye k'a sɔrɔ i ma yeelen wɛrɛ utiliser o bɛ se ka kɛ wa voilà cela veut dire que dugukolo dancogoya ra dibi de don quoi dugukolo yɛrɛ dibi de ye donc pour que ka o confirmer diɲɛ ye kaso de ye ni faamaw y'i minɛ u b'a fɔ ko an bɛn'i bila min dibi an bɛna don dibira an bɛna bila dibi la voilà fɔlɔ faamaw b'a fɔ de ko an bɛna don dibira bon diɲɛ yɛrɛ ye dibi de ye mun b'a kɛ dibi ye kaso de don kaso yɛrɛ bɛ wele dibi de ye cogo jumɛn na jɔn ka kaso don adama adama n'a muso hmm. u ye u ye ala sɔsɔ ala y'u jigin ka na hmm. garde à vue la kaso garde à vue la quoi c'est-à-dire diɲɛ ala ka kaso de ye hmm. mais kaso mun don garde à vue de don garde à vue de don i ka i bɛna bɔ a kɔnɔ ka na kiri da ni kiri da diyara i la i bɛ taa vraie vie la vraie vie i bɛ taa vie yɛrɛ yɛrɛ la i m'a faamuya o ye alijinɛ ye ni kiri da ma diya i ra i bɛ taa prison centrale ba yɛrɛ la o de jahanama ye mais diɲɛ yɛrɛ ye garde à vue de ye ni min ka kiri sera o bɛ wele ka n'a kiri ni kiri tigɛra i ka i ka taa kasobonba yɛrɛ la ala k'an kisi walima i ka taa eh, eh, a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ eh, i ka taa alijinɛ na o de ye vraie vie ye o de kama pour que halisa ka kalanbagaw lafaamuya o de kama alijinɛ na dibi tɛ dibi tɛ yen a ye ala y'o fɔ dɛ ala ko ko alijinɛ sumalen don ko yelen t'a ra yelen tɛ dibi tɛ donc dibi tɛ alijinɛ na alijinɛ na alijinɛ fɛ yen sisan alijinɛ na sisan su tɛ ko quoi su ko tɛ yen i n'a fɔ anw fɛ yan yan an filɛ nin yan sisan cogo min na tilegan tɛ yan mais ala bɛ na ni tile de ye pour que an ka se k'an mago ɲɛ an bɛ sufɛla de la donc yan yan ye dibi de ye i y'a faamuya yan ye sufɛla de ye diɲɛ ye sufɛla de ye tile bɛ na de pour que an ka se k'an mago ɲɛ n'a ye ka taa mais toujours a bɛ sufɛla in de la donc lahara o de ye yeelen ye o de ye o de ye eh, yeelen ye o de ye vie cɛman yɛrɛ ye donc o de kama dibi tɛ yen parce que o de ye cɛ- vie cɛman yɛrɛ ye donc an filɛ nin ye cogo min na sisan an bɛ sogo de la sogo toujours awɔ toujours an bɛ sunɔgɔ ni sogo de la tan o de kama mɔgɔw b'a f'i ye ko ko ninnu bannen don ee ko latigɛ k'ala y'a latigɛ k'a banna k'ala tilala ka baara la k'a banna voilà a tigi ma nkalon tigɛ o nin bannen don quoi sisan an bɛ ka an b'a ka dɔrɔn ka taa quoi ni mun ka page yɛlɛmɛna i ka page min yɛlɛmɛ ka taa monde mun na o de ye vraie vie yɛrɛ ye i y'a faamuya o vraie vie yɛrɛ mɔgɔ minnu sara yɛrɛ olu ma se yen fɔlɔ quoi olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ dɔ de la ka tɔw kɔnɔ fɔlɔ pour que an bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko baridak baridak c'est-à-dire mɔgɔ min sara a tɛ fɛn kalama yan ko ra quoi i y'a faamuya a tɛ fɛn kalama lahara ko ra a bɛ milieu de la o fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra i bɛ taa yen de donc i tɛ lahara ko kalama i tɛ diɲɛ ko kalama a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko baridak est ce que i y'a faamuya voilà donc sisan dɔ bɛna fɔ non an bɛ ka ko hali i b'a mɛn kumakɛra dɔ da la ko n'i ye sarakati bɔ su ye k'a bɛ bɔ a kalama o ko don o don ko su don o don u bɛ kuma dɔ fɔ ko don o don ko ni samatigiw nana ko u bɛ don dɔ fɔ quoi ko don o don minnu bɛ sarakati bɔ ko dɔ tɛgɛ jalan sigilen bɛ to ko a k'ale ka mɔgɔw ma na ni fɛn ye a kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ olu ye nkalon de ye ee ɛ o cɛ tiɲɛ tɛ a tɛ kuranna kɔnɔ i bɛ se ka o sɔrɔ kan dɔ la dɔrɔn mun sɛbɛnnen bɛ tiɲɛ tɛ pour que i k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ maa mun sara a tigi tɛ fɛn kalama ala de b'o f'i ye maa mun tɛ fɛn kalama o b'a dɔn k'ale samana ou bien a ma sama cogo di a tɛ tilen pour que i k'a dɔn tiɲɛ tɛ asabi kafi mɔgɔw minnu tun bɛ kuluwo kɔnɔna na u- u ye san kɛmɛ saba ni san kɔnɔntɔn u y'o de kɛ sunɔgɔ ra mais u kunnen ka bɔ sunɔgɔ ra ala b'a fɔ i ye kuranna na k'a fɔ ko ko kumakɛra dɔ ye ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala an ye tile joli de kɛ sunɔgɔ in na ko dɔ ko k'an ye tile kelen de kɛ dɛ ko dɔ fana ko ayi k'an ye tile tilancɛ de kɛ sunɔgɔ ra ka ala ko non k'o bila ko k'a sɔrɔ k'u ye san kɛmɛ saba ani san kɔnɔntɔn k'u y'o de kɛ sunɔgɔ ra k'u ye san kɛmɛ saba u y'o de kɛ sunɔgɔ ra an y'u jiidi ni kɔnɔntɔn ye ni san kɔnɔntɔn ye ka fara a kan quoi cela veut dire que u tɛ foyi kala u tun tɛ fɛn kalama o san kɛmɛ saba e kun na e ko k'e ye tile kelen de kɛ sunɔgɔ ra o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tɔ minnu tun bɛ ka k'e kɔfɛ i tɛ i tɛ kibaruya la tiɲɛ tɛ donc o k'i bɔ yen nɔ juif ka maaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko uzeyir a sara a fana ye san kɛmɛ de kɛ a salen a kunna kumakɛra y'a ɲininka ko yalama ye nin waati k'i mɛnna sunɔgɔ in na dɛ k'e tile joli kɛ sunɔgɔ in na a ko ko tile kelen walima tile tilancɛ san kɛmɛ sunɔgɔ kɔfɛ a ɲininkara k'ale ye tile kelen de sunɔgɔ c'est-à-dire ni mɔgɔ min da midi ka wuli fitiri quoi k'ale o de sunɔgɔ san kɛmɛ cela veut dire que a tɛ yan kalama quoi n'a kun bɛ yan kalama a kun t'o fɔ quoi donc su a tɛ foyi kalama yan a tɛ hali lahara kalama c'est à dire lahara mun n'an y'o fɔ le vrai vie la n'an sera yen o de ye kununi ye an bɛɛ bɛ n'a fɔ an salen bɛ de o ye saya sunɔgɔ dɔ de don an bɛ mun na mɔni na yan donc ni mun sara i bɛ taa kunbɛn yɔrɔ in na donc lahara don o tɛ fɔ maa kɔ o de ye le vrai vie o de la vraie vie o tɛ dibi ye tile tɛ dibi tɛ o de vie cɛma yɛrɛ ye donc ka kuma lasurunya dɔrɔn n'a ma ye k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in ye sunɔgɔ ye farikolow sogoli o ye wajibi de ye ça c'est logique cɛ bɛ sogo wa muso yɛrɛ fana bɛ sogo donc i kana na muso minɛ ko dɔ ma ko mun n'a se tɛ o ko in kɔnɔna na jɛɲɔgɔnw de don anw ye danfɛnw ye i n'a fɔ sɛtanaw fana ye danfɛnw ye cogoya min na ala y'a ɲagami ɲɔgɔn na ni kunw de ye ani cogoyaw ni lahalaya dɔw de ye ni cogo mun ye o dɔnni bɛ ala yɔrɔ voilà donc n'a bɛna ko dɔ tiɲɛ e ye i b'a yɔrɔ ni i réparer mais i kana muso in tɔɔrɔ o kun in kama ala kama parce que ala yɛrɛ de ko in kɛ o cogoya in ye n'ala ka jɛ leseni i bɛ jumɛn dalen kan d'accord hakili la fanu kɔni u na mɛn lamɛnni la bi nka kanu mana fɛn fa o tɛ jufa nin bɛ sɔn ka k'u garisɛgɛ sinon ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali fitini fila fara a kan mais n t'a dɔn ni wagati bɛna se k'o koro a to mɛri la kɛ n bɛna wagati lajɛ ni wagati ye donc an permettre an b'o kɛ bon waati kɔni tɛ yen parce que miniti bi saba yɛrɛ tɛmɛna donc je croyais que ɲɔgɔnna ma deli a kɛra ka caya donc i bɛ se ka question poser an b'a bila eh, question nataw la ah, ok donc ne ɲininkali fɔlɔ ye min ye ni muso fasa min ne sɛtanaw b'u fréquenter u ka impact influence jumɛn de b'u la ka taa cɛ ka ɲɛnamaya ma c'est à dire ne ni muso fasa ni sɛtanɛ b'a fréquenter yalima u tɛ se ka problème don cɛ ka garisɛgɛ ko la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ne tun bɛ fɛ k'o de fara a kan baasi t'a la bon kumaw bɛ yen a ka ca dɔw b'a fɔ k'a bɛ problème don cɛ ka garijɛgɛ ko la nka an t'o fɔ ni émission nataw la anw b'a fɔ sira dɔw de fɛ a bɛ se ka problème don cɛ ka garijɛgɛ ko la mais f'i k'a dɔn sira dɔw fɛ fɛnɛ a bɛ se ka cɛ ka garijɛgɛ kɛ manamana ka kɛ lewulew c'est à dire k'i ka garijɛgɛ k'a ja quoi k'i ka suruku garijɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ k'o d'i ma c'est à dire k'i kɛ waritigi yɛrɛ ye quoi sira dɔw fɛ a bɛ se ka bana lase cɛɛ ma n'a ma faamuya i n'a fɔ a bɛ se ka kɛnɛya lase cɛɛ ma fɛnɛ n'a ma faamuya a bɛ se ka jugu teliya ka don cɛ kan n'a ma faamuya i n'a fɔ a bɛ se ka jugu bali ka don cɛ kan n'a ma faamuya ni kun mun ni sira mun ye n'ala sɔnnama n'a nana an bɛn'o détail di mɔgɔw b'a faamuya n'ala sɔnnama inchallah donc toujours Malick le secret et les génies mais plateau ba ye nka y'a bɛ n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 02